Agus anois ar an líne tá Seanadóir Seán Kyne ó Fhine Gael. Is iar-Theachta Dála agus iar-Aire Stáit é Seán agus beidh sé ag seasamh san olltoghchán d'Fhine Gael i nGaillimh Thiar. A Sheáin, fáilte go dtí Near FM. Go raibh maith agat.
Caithfidh mé comhghairdeachas a rá leat ar dtús, a Sheáin, mar tá tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile i nGaillimh Thiar. An bhfuil tú ag súil go mór leis an olltoghchán? Á tá mé ag súil leis an toghchán ach ag an am céanna bíonn sé ina am neirbhíseach é. Bíonn sceitimíní ar orm agus ar ar lucht tacaíocht freisin. Tá a lán obair le déanamh ó thaobh canbhasáil agus dul thart agus cruinnithe agus agallaimh i rith an feachtais so is am is am gnóthach é. Is am sórt nuair a bhíonn muid faoi bhrú agus ach is páirt den daonlathas agus is rud is privilege é go bhfuil mé in ann seasamh m'ainm a chur ar an bpáipéar ballóide agus tuairimí na daoine a fháil. Hm, ok. Ok, em, agus nuair a bhíonn tú ag canbhasáil i nGaillimh Thiar, eh, cad iad na hábhair is mó a bhíonn ag cur as do daoine ansin? Em, bhuel, tá mé ag dul thart le, le, le, le tamall, em, agus, eh, tá mé ag casadh le daoine, so, bíonn costasaí maireachtála, eh, cúrsaí tithíocht, cúrsaí, imirce, you know, i nGaillimh, Cuarbhóthar na Gaillimhe, sin rud a bhíonn orainn sin, daoine go minic, seirbhísí busanna, you know, rudaí, rudaí gnáth, cúram leanaí freisin, you know, so, rudaí, rudaí a theastaíonn, seirbhísí níos fearr, you know, breis tacaíocht agus, agus, you know, cúrsaí tithíochta is rudaí mar sin. An síleann tú go bhfuil an ghéarchéim tithíochta an fhadhb is mó i nGaillimh Thiar?
Sílim go bhfuil, sílim go bhfuil agus cé go bhfuil na figiúirí ag dul sa treo ceart agus ag méadú, tá éileamh ag méadú freisin. Bíonn daoine, ina chónaí sa bhaile ina tríochaidí agus you know bhí bíonn siad buartha bíonn tuismitheoirí buartha um, so look tá tá you know tá an-infheistíocht déanta ag an rialtas uh, le le le le uh, le píosa fada ach tá níos mó le déanamh uh, agus tá bille nua uh, bille pleanála nua um, Imithe tríd an Oireachtas anois agus déanfaidh sé sin difríocht ó thaobh an chórais pleanála, go mbeadh níos mó cinnteacht faoi na amscálaí a theastaíonn agus rudaí mar sin. Agus tá rudaí eile déanta chun cabhrú le daoine tithe tithe a fháil ar price níos réasúnta. Freisin, caithfimid leanacht ar aghaidh leis na tithe sóisialta. Tá a lán éilimh ann trasna na tíre agus go mórmhór sna cathracha.
An bhfuil an bille pleanála sin sínithe ag an tUachtarán anois nó an bhfuil sé fós ag dul tríd an bpróiseas nó cad é an scéal?
Bhuel, tá sé críochnaithe sna Tithe Oireachtais araon so níor chonaic mé aon fógra ó oifig an Uachtaráin go bhfuil sé sínithe ach tá súil agam muna bhfuil go bhfuil sé ar an mbord aige chun breathnú air agus chun é a síniú. Is bille an-an-mhór so sílim go mbeidh sé ag déanamh sórt smaoineamh air agus machnamh air.
OK, agus ó thaobh Acht eile, níl a fhios an bhfuil mórán eolas agat faoi seo, ach sa Dáil nó Seanad inniu, beidh an Bille an chéim dheireanach ceapaimse den Bille ó thaobh déanamh rialacháin rialú ar chearrbhachas in Éirinn. Is dócha ceapaimse go mbeidh sé seo i bhfeidhm roimh an chéad Olltoghchán eile freisin. An bhfuil mórán eolas agat faoi sin?
Níl, caithfidh mé a rá. Tá cúpla billí a chaithfimid a chur tríd an Oireachtas, an Bille Airgeadais, Bille Coimirce Sóisialta atá sa Dáil an seachtain seo, an bille faoi gambling freisin, tá sé sin imithe tríd an Seanad agus sílim go bhfuil sé ar ais sa Dáil anois. So, yeah, tá a lán rudaí atá leagta amach sa Chlár Rialtas a chaithfidh muid a chríochnú agus an Chlár Rialtas a chur i bhfeidhm. So, sin, sin, sin atá muid a dhéanamh agus, you know, tá, tá, beidh muid gnóthach ar feadh, ar feadh an tréimhse eile go dtí go bhfuil, go mbeidh an toghchán againn agus ar siúl agus ar bun so caithfimid fanacht go díreach don Taoiseach, cinneadh an Taoiseach agus an Ceannaire Fianna Fáil Tánaiste Micheál Martin freisin agus you know tá súil againn go mbeidh muid ar an mbóthar roimh Nollaig ach you know níl sé sin deimhnithe fós gan a rá.
OK, agus nuair a bhíonn tú ag canbhasáil nó ag bualadh le daoine i do Dáilcheantar a Sheáin, an bhfuil mórán daoine ag ardú cheist na hinimirce leat?
Yeah, yeah, tharlaíonn sé, sílim, chuile lá atá mé amuigh, bíonn cúpla daoine ag tabhairt amach faoi. Cuid acu just atá buartha faoi, céard é na plans atá ag an Rialtas sna blianta amach romhainn, you know, tá siad buartha faoi go mbeidh impleacht ar ar tithíocht agus rudaí mar sin. Now, deir mise leo nach bhfuil mórán impleacht ar tithíocht ach go bhfuil dualgas againn déileáil leis siúd atá ag teacht isteach ach you know tá tá bíonn daoine buartha faoi faoi agus uaireanta ag you know ceanglaíonn siad cúrsaí tithíocht agus cúrsaí imirce le chéile ach sé sin ráite tá a fhios againn trasna na Eorpa go bhfuil um, go bhfuil na huimhreacha ag ardú ó thaobh na daoine agus na teifigh atá ag teacht isteach don Eoraip agus ansin don Bhreatain agus ansin don tír seo mar gheall ar an ar an teorann so you know tá a fhios againn go bhfuil you know brú ollmhór trasna na Eorpa agus agus sa tír seo freisin. Ó thaobh iarrthóirí tá do Dháilcheantar Ghaillimh Thiar an-iomaíoch nach bhfuil, a Sheáin?
Yeah, bhuel, bíonn sé i gcónaí, bíonn suas go, b'fhéidir, idir cúig, cúig déag nó, b'fhéidir, suas go fiche iarrthóirí in aon toghchán ghinearálta. So, caithfidh muid fanacht an liosta deireanach ach tá beirt ó Fine Gael, beirt ó Fianna Fáil, duine ó Sinn Féin, duine ó Lucht Oibre, sílim, na Soc Dems, an Comhaontas Glas, beirt neamhspleách ansin, Teachtaí Dála Catherine Connolly agus Noel Grealish agus ansin you know chuile pháirtí bheag eile agus cúpla iarrthóirí neamhspleách freisin. Ok, is iar-aire stáit na Gaeltachta thú chomh maith le hiar-Theachta Dála. Ar bhain tú taitneamh as do thréimhse mar aire stáit na Gaeltachta, a Sheáin, agus an síleann tú gur d'fhoghlaim tú aon rud faoi?
Yeah, bhain mé taitneamh as, um, you know, foilsiú an, an, an plean, or an bille, um, an, an, an, an, um, an bille Gaeltacht ag an am, um, you know, sin, á bhreithniú ar, an córas pleanála teanga agus an stádas oifigiúil don Ghaeilge. So sin acht nua don Ghaeilge agus chuir muid isteach an céadatán dlíthiúil ansin do 20% do daoine a bheith líofa Gaeilge a bheith á earcú san córas poiblí. So you know d'fhoilsigh muid an bille sin Roimh toghchán 2020, so nuair a bhí mé mar Aire Stáit, so chuir mé tús leis an próiseas sin. Agus go háitiúil, you know, bhí mé mar Aire Stáit nuair a cheannaigh muid an aerfort in Indreabhán, aerfort do, do, do, atá ag freastal ar na hOileáin Árann, rud a rinne an-difríocht do na ceantair sin, ceantair fíor-fhíor Ghaeltacht atá ann agus you know go go mbeadh cinnteacht maidir leis an seirbhís eitilte do na hOileáin sin.
Ok, caithfidh mé a rá nach raibh mé in aon cheantar Gaeltachta timpeall na tíre le roinnt blianta anuas. Like, tá Gaeltacht na Gaillimhe lonnaithe, suite i do Dháilcheantar. Like, nuair a bhíonn tú ag canbhasáil i gConamara Theas, mar shampla, like, an bhfuil mórán dóchas ann, an gceapann tusa, ó thaobh todhchaí na Gaeilge? Like, an bhfuil mórán daoine á labhairt nó cad é an scéal, an gceapann tú? Yeah, I mean, look, tá tá siad á labhairt agus is is is teanga beo é ach tá dúshláin ann, tá dúshláin ann mar gheall go bhfuil brú ar an teanga, eh, brú ar an teanga san san- san- san meán, em, brú ar an teanga san scoileanna, em, ar an teilifís, em, eh, you know, so bíonn dúshláin ansin agus, you know, braitheann sé go mó- go mhór ar tuismitheoirí agus siúd atá i bhfeighil na páistí sna scoileanna agus rudaí mar sin go bheidh siad ag labhairt Gaeilge i rith an you know i rith am scoileanna am scoil ach you know tá tá tá dúshlán ann ach tá Tá siad bródúil as an teanga, tá siad dóchasach you know go bheadh Gaeilge ann i gcónaí sna blianta amach romhainn so you know tá sé sin tábhachtach freisin a rá.
Ok, ok, bhí sé deas caint leat inniu den chéad uair ar an raidió a Sheáin. Sular imíonn tú, ar mhaith leat buille faoi thuairim a thabhairt faoi cén chaoi a n-éireoidh leat i nGaillimh Thiar agus ag do pháirtí i gcoitinne go náisiúnta sa chéad olltoghchán eile?
Ah bhuel, I mean, beidh mé ag dul thart agus ag canbhasáil agus i mo thuairim, tá a lán déanta agam i mo thréimhse sa Seanad ar son mo Dháilcheantair agus ar son Fhine Gael agus look, tá mé dóchasach go mbeidh mé in ann suíochán a bhaint amach. ach ag deireadh an lae tá sé sin suas do mhuintir Ghaillimh Thiar agus feicfidh muid go luath cé na tuairimí atá acu faoin méid a rinne mé agus ar mo pháirtí ach tá's agam go bhfuil sé fógraithe go bhfuil go bhfuil a lán iarrthóirí Fine Gael ag seasamh síos agus you know cruthaíonn sé sin brú orainn ach sé sin ráite tá a lán comhairleoirí nua nó iarrthóirí nua ag an pháirtí trasna na tíre agus táimid dóchasach go mbeidh toradh maith againn ar an lá.